an kamana ganna taayɔrɔ t'an na fɔyɔrɔ t'an na boloma dayɔrɔ t'an na jigi t'an na ala e ala kelen kɔ ala e ko an k'e de deli ala i ko an k'an kunko fɔ e de ye ala ko ala i ko an k'an damakasi e de la ala min i damakasi la belebele ala anw ye malidenw de ye an y'an damakasi la dɛ ala ala anw de ye malidenw ye ala an y'i deli dɛ e min tɛ bɔ i ka jɔnnin jigi kɔrɔ mm. e min b'i ka jɔnnin jigi tigɛlen tugu mm. e min bɛ kɔngɔtɔw fa mm. faantan falaw e de b'olu fa subhanahu wa taala mɛlɛkɛ ni jinɛ ni wurudanɛ ani bagan mhm. ani buna adamaden mhm. a ye ala de b'u balocogo dɔn fiɲɛ min bi ci ala an tɛ dɔrɔmɛ d'i ma e kelen bɛ k'o d'anw ma fu mm. ala i tɛ hinɛ anw ka jamana na i tɛ anw ka jamana magɛn ala i tɛ hinɛ mali la i tɛ don an ni juguw cɛ jugu minnu bɛ so kɔnɔ ami jugu minnu bɛ kɛnɛma ami ala i tɛ don an n'u cɛ lamu yalidi tigi don walamu yuladi tigi ala i k'o kɛ i ka alaya kama ami i k'o kɛ kiraba min n'i y'a da k'a kanu ami kira fɔlɔ ani kira laban ami mahamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ami i t'a kɛ sahabaw kama ami seyidina ali ami seyidina bubakar ami seyidina badara alu ami Seydina Usman ami Allah Allah i t'a kɛ Makan ni Madinɛ kama a takbir Allah Allah i ko i kumana Allahu akibaru kuranɛw kɔnɔ kuranɛ min ka fisa kuranɛ bɛɛ n'ale de bɛ laban bɛɛ o de ye kuranɛ ye i y'o min di mahamadu rasulullah
an bɛ kalo min na kalo barikama don an bɛ kalo min na kalo saniyalen don walahi nin kalo in na i t'a fɔ tu ko a bɛ bin ala b'a minɛ wali tunkara mɔden kɛnɛya ala belebele anw y'e wele sigi sigi i ka maa ɲuman tɔ minnu bɛ dugukolo sanfɛ minnu dalen don ala la mm. n'u bɛ siran ala ɲɛ mm. a k'olu ka siranɲɛ kama ya rasulullah ya rasulullah dugawukɛbaa ye anw ye a minɛbaa ye alahu taala ye maliden mali kɔnɔ mali kɔkan hami bɛ min na gɛlɛya bɛ min na bana bɛ min na jɔn se i k'a dɔn an bɛ wuli ka jɔ ni boli la fɛn min nɔfɛ walima an bɛ siran min ɲɛ e ala b'o dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan a ye ŋaniyaw siri n karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ a bɛna fatiya kologɛlɛn ta. awuzu bilahi mina shetani rajim. bɛɛ k'i bolo kɔrɔ bɛɛ k'i bolo dayɛlɛ k'a kɔrɔta sanfɛ minnu bɛ mɔbili boli la a y'a jɔ yen fɛrɛn minɛ fɛrɛn minɛ i jɔ gudɔrɔn cɛmancɛ la yen foyi t'a la i jɔ yen embouteillage créer kɔfɛ karamɔgɔ de bɛna dugawu kɛ filen in b'i da sa filen b'i da i ka fel i ka baw lajɔ karamɔgɔ bɛna dugawu ta dɔgɔtɔrɔkɛ ɔhɔ e tɛ se ala de bɛ se pikiri in bila o bila kana ordonnance sɛbɛn sɛgɛn yɛrɛ bɛ maaw la an ka ala deli
O bila maa min bɛ n k'i ɲininka baarakɛyɔrɔ la Banque o. ordinateur b'i bolo Banque o i ka b'a wariko ka dasi bon dɛ. a ye wari in don yen sa wari a in bɛ to yen. ban wari caman bɛ ala de bolo sigi daba tunkara bɛ min fɔ an ka jɛ k'o an ka minɛ jɛ k'o minɛ dɛrɛ Hmm. walahi zamizamiyuw b'a dɔn k'a fɔ Walahi. ne bɛ min fɔ wulibali Walahi, don wulibali don walahi ɲurunbu ye b'a dɔn ne bɛ min fɔ wulibali don wulibali don a ti kɔrɔbɔ dɛ. sirabadenw b'a dɔn bɔ bilahi lezi n bɛ min fɔ wulibali don Fa- tarafata in

ah ba ma de tun nan karanyara ibrahima karanyara a kun diya a kun diya mali la a nana a k'a kɛ ala kama a k'i kan bɔ sa ah n'o tɛ a mankan sumana a mankan depuis eh, salon ko bɛ ne n'a cɛ a mankan sumana depuis salon ko bɛ ne n'a cɛ ni maa min bɛ ibrahima karanyara dɔn karanyara dɔn a y'a kɛ alahu taala kama bamaden ko ko ko ko daba ko ko ko ala ye ci dɔ don n da ko n ka ci in fɔ a ye ci fɔ a ye ko ala ci de bɛ n bolo ka eh, fɔ a ye ala ala ci a k'a kɛ n wele a faamuna fɛwu alimu jeli ka ala ci o dɔnna waritigiw ka alimu ɔ jɔni waritigiw ka waliju jɔni waritigi min n'a fɔra ko jamana in ko waritigiw ka jɛ ka maa kelen ta a k'o sugandi jɔni walahi u bɛ jɛn n'a ye maa kelen sinɛ jara expert comptable ressortissant de bɛlɛdugu anw ka sinɛ a o tɛ bɛlɛdugukaw ka sinɛ n kan bɛ seyidu de ma eh? n'a fɔra mali waritigiw ko u ka alimami ɲini min b'u sali walahi bɛɛ bɛ jɛn n'a ye seyidu k'u sali eh? u bɛ safu tilen a kɔfɛ ɲininka ko mun na ɲininka ko mun na maa min sɔnna ka miliyari kelen ni miliyɔn kɛmɛ duuru don misiri la waritigi dɔ kofɔ n ye mali kɔnɔ tɛmɛnen ni balolen ko min delila k'a kɛ aa ah. 1 milliard 500 millions je dis bien a y'i hakili t'o la ɔ oh, n'a fɔra k'u ka seli o kɔfɛ maa bɛ ban o ma ayi o ti ban safu bɛ tilen a kɔfɛ ah, bah, safu safan a bɛ tilen aa ah, belebele ba sedu nantume ala k'an n'a sɔn ala ka barika don an n'a la e b'a bila yen de Ah. Eh, camion minnu dasira mali ni guinée cɛ ani moritani e ɲinɛ dɔ don e yɛrɛ ma dɔ fɔ a ye dugu cogo di

i kolo gɛlɛya min alihamdulilayi rabbil alamin jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn daba tunkara nin yɔrɔ in ye belebele minɛ elaji segu siraman jara baabile ah. dankɔrɔba in ye dugu foro mm. nka a kɔ ma tiɲɛ mm. sabula fɛn min ye denkɛ sanumanba in ye mm-hmm. mohamɛdi ba jara ale sigilen de bɛ golo kan bi mm-hmm. baabile kɔlila fɛn o fɛn na ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a mm. kɔrɔkɛ adama mm-hmm. k'a d'a kelen ma n'a ye duwawu kɛ duwawu in bɛɛ minɛ ala m'o kɛra a tuma a ka dugawu fara jamana bi dɛ dubabugu a fara jamana bi tewu wa a ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ dugawu la n'o tɛ an bɛɛ bolo la dɛ a bɛ dugawu la alimami ba ko don dɔ la ne ni alimami ba ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ a ko a ko yalima ne bɛ tubabu dulɔ dɔn wa ne ko ayi n ko n t'o dɔn a ko tubabu dulɔ ɲuman ye jini de ye jini jin jin jin jin ɔhɔn i tɛ jini dɔn wa ayi a ko tubabu dulɔ Ɔhɔ. a ɲuman ye jini de ye Jini. a ko jini buteli saba b'a bolo Ɔhɔ. a bɛna taa di maa saba ma ɔhɔn ee ne ko alimami ba wala dulɔ awɔ ɔhɔn a ko ɲɔrɔ sirifukɛ Ɔhɔ. a bɛ taa buteli kelen d'a ma subahanala ɛ ne ko subahanallahi ɛ n ko mun na o silamɛtɔ awɔ a ko daba Ɔhɔ. a ko fɛn dɔ b'a bolo Ɔhɔ. n'a sɔnna a ma Ɔhɔ. n'a sɔnna a ma mali tilali sɔgɔmada kelen n'a sɔnna k'a kɛ mali bɛ tila sɔgɔmada kelen an bɛ tila jugu la, an bɛ tila jugu la o tuma yalima o bɛ se ka to a bolo a ka to Mali kɔnɔ Mali ka to nin na o tuma a bɛ taa jini buteli d'a ma n ko n y'o mɛn n ko maa filanan ye jɔni a ko a Seyidu Usumani Madani Serifu Hayidara ne ko sobo
belebele bɔn eh, i ye ɲamakalaw ka kuma ye wa mm, mm. maa minnu bɛ dɔnni kɛ u b'i funteni wuli u bɛ funteni u bɛ fari kasi wuli nin kumaba mana fɔ i funteni bɛ wuli nka a bɛ taa laban min na o de ye a tigi bɛ min dɔn a ka ɲumanya ye min ye a bɛ se min na.
n'u sɔnna bɛɛ n'u sɔnna u n'u sɔnna bɛɛ nin bɛ kɛ alimami ba ye nin fɔ ne ye arajoso kelen na yan a kasɛti bɛ mɔgɔw bolo ka yaala a ka ca san tan ye an ye nin baro kɛ wallahi journaliste sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de bamakɔ bamakɔ wula sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko umaru angoyiba baru kolondigi ko journaliste seyidu i k'a dɔn gɛlɛya n'a mɛnna ka mɛn i bɛ teriw sɔrɔ teri min b'a la n'a donna maa tɔw nɔfɛ ka sɔrɔ i teri don i bɛ fana k'o fana dɔn min ye Macky Sall ye mali teri don journaliste seyidu awɔ sɛbɛnnikɛla ko ten a ko k'a sɛbɛntiya k'a dalu bɔ kabini Macky Sall sɛnɛgalikaw ka masakɛ journaliste seyidu i k'a dɔn a kɔni donna CEDEAO ka nin gɛlɛya in na i k'a dɔn ayiwa min taara ka mali sɛgɛrɛ hmm. journaliste sedu nka an bɛ don min na ko bi Macky Sall yɛrɛ nimisalen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ala kama ko tɛ o journaliste sedu kɔngɔ bɛ ɲini ka wala a ko min ye CEDEAO ka ciden jonathan goodluck jonathan bi mhm. a kan ka sɔrɔ bamakɔ hmm. journaliste sedu kabini n'a fɔra ko o bɛ na a ye gudu jonathan wele ka kangari caman d'a ye i taatɔ filɛ mali kɔnɔ hmm. i taakun de ye ka taa kuma mali faamaw fɛ hmm. i taakun de ye ka taa mali faamaw lamɛn i k'a dɔn ka hakili ɲuman da k'u sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to bɛn ni keleya ani gɛlɛya bɛ duga ka bɔ mali ani sedaw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kangari kelen kɔni da i ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mm. dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ mm-hmm. i ni mali faamaw a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ a y'i to la asimi goyita a y'o wele sɔgɔmada joona in na allô dɔgɔ comment vas-tu ça va ça tient i ka kafe min na sɔrɔsikɛ nisɔn man di Asimi nisɔn man di ah, ah, ah.
Asimi a b'a tugu a ye min fɔ Macky Sall y'o dɔn de affirmatif
olu olu tɛ se politique la ayi sɔrɔsi kuma sɔrɔsi kuma a sera k'o fɔ de affirmative bon ça c'est très bien n dɔgɔ n bɛ min ɲini i fɛ mm. i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n yɛrɛ ni degunnen don n tɔɔrɔlen don n dɔgɔ mm. i k'a dɔn i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ CEDEAO mm-hmm. ka ciden i jija a ka bɛn ko la fɔta kana sɔn abada mm. a ka bɔ mali kɔnɔ ka sɔrɔ an ma bɛn ko dɔ kan fɔta wa i ka da a la i ka dɛnkɛnɛya sɔrɔ senegali bɛɛ lajɛlen bɛ mali kɔ ne yɛrɛ makisal n b'i fɛ bi n b'i fɛ sini mm. kana kɔrɔlenw jate eh? kuma minnu fɔra ka kɔrɔ kana olu jate sabula n b'a f'i ye gɛlɛya min bɛ mali kan a gɛlɛya kelen bɛ ne yɛrɛ ka senegali n yɛrɛ ka dugu tɔɔrɔlen don ɲaninen don gɛlɛya min bɛ mali kan a b'i n'a fɔ sedaw ka gɛlɛya u y'a siri Senegal de la ɔɔ o tuma n b'a ɲini i fɛ Ɔhɔ. i k'a kɛ Ala kama Payi. i k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama i k'i Ɔhɔ. jija Ala tɛ i ni suma o. sedaw mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu ala tɛ sɔnna Jɔn Sedu Ɔhɔ. hali ka dan nin kuma in ma an wasara Mm, mm, mm. sedaw ɛ makisali yɛrɛ de ye nin fɔ wa ɛɛ e n ko- n ko- n y'a mɛn koyi ee ee n y'a mɛn dɛ ee asimi ye cɛ ye koyi Ee wa nin bɛɛ la a tɛ yɛlɛ a tɛ yɛlɛ a tɛ kuma gɛlɛnman fɔ a tɛ perturbé a tɛ kuma gɛlɛnman fɔ a tɛ kuma tiɲɛni fɔ wa a t'a fɔ ayi a t'a fɔ awɔ a b'a fɔ de affirmatif négatif aa ne ko n ko nin nin cɛ in fana han aa sɔrɔsikɛ Jonsi Seydou ni CEDEAO tun ye ko in dabɔ min kama ani tubabuw janfanci kolo gɛlɛnw Jonsi Seydou a ma ɲɛ. sabula n'u ye nin gɛlɛya gɛlɛya in da ka mali sɛgɛrɛ jamanadenw bɛna muruti jɔn sedu k'a dɔn olu bɛna fɔ an tɔɔrɔla mm. an sɛgɛnna mm-hmm. min ye sedaw ka nin ko in ye asimi goyita n'a nɔnaw aw yɛrɛ de nɔ ye nin ye a ka dabali a ta ka bɔ yen jɔn sedu u y'a ye u b'a ka gɛlɛya dɔ fara a kan don o don mm-hmm. maliden bɛ kɛ ayiwa transition fɛ don o don ka taa a fɛ f'u bɛ ɲini k'u ni yɛrɛ di jɔn sedu kabini o kɔni kɛra mm-hmm. mun bɛ yen
funteni banna kabini o kɔni kɛra Ɔhɔn. jɔn sedu i k'a dɔn sedaw y'u da k'a fɔ u ka nin gɛlɛya ni nin gɛrɛndɛ in ma fɛn ɲɛ Ɔhɔn. Ayi, jɔn sedu Ɔhɔn. sɛbɛnnikɛla a ko i k'a dɔn malidenw kɛra cɛ kelen denw ye nin gɛlɛya in kɔnɔ Ɔhɔn. sabula u ni transition nana ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ Ɔhɔn. u ni transition nana fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ maliden kelen bɛ k'a ni di Ɔhɔn. asimi goyita Ɔhɔn. min ye transition ɲɛmɔgɔw ye Ɔhɔn. u ni mana to yɔrɔ o yɔrɔ malidenw fɔlɔ de bɛ t'u ni fili Ɔhɔn. jɔn sedu i k'a dɔn transition in bɛ tɛnku cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ ayiwa soir de bamako kɔnɔ bamakɔ wula daba tunkara bonya bonya laban ye boli ye e kana siga ni tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvel horizon ah. fasiriba n'o ye muhamadi ture ye ah. mahamani ture nin y'a ka sɛbɛn ye mahamani ture ko ah. a kadina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ fɛn min ye emmanuel macron hmm. ani fɛn min ye otan jamanaw u ka kumalaselaw ani u ka dajuguni minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ye rfi ni france vingt-quatre ye fɛn min ye colonel assimi goïta ye a ye sɛbɛn ci gouvernement ma rfi ni france vingt-quatre a y'u datugu kununko sufɛ wulikajɔ ani cɛsiri daminɛna kunun ko midi bɛ se waati min na u taara u gulon rfi ni france vingt-quatre fili juru la n'u ko u y'a tigɛ a so ma bin kɔni ee ee ee ee ee han o tigɛra la hawla wala quwwata illa billah lazim payi sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kangari kun delila ka da diɲɛ seleke naani journaliste ninnu ye Mhm. sabula Mm. fɛn min ye jamanakuntigi ye Ah. a kun y'a fɔ gouvernement ye a ye kuma kunnafoni dila ninnu fɛ n'o ye dunan kunnafoni dilaw ye nkalonjugu ani janfajugu calen bɛ ka ɲɛsin mali ma olu kunnafoni dilaw u dajugu de b'a fɔ u bi nkalon de tigɛ wa u donnen bɛ min yɛrɛ la o de ye ka na mali la k'u yɛrɛ kɛ reportage kɛla ye ka taa maa dɔw sara olu ka nkalon tigɛ ka témoignage kɛ k'a fɔ armée binn'u kan k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon ala a ye nin ye ko wari b'u kun sakosi kɔnɔ ni sogo tobira k'a di jugu ma a t'a fa a t'a fa hɔn sɛbɛnnikɛla ko Naamu. warimugu dasilen b'u kun Unhun. a bɛɛ ye euro ye i k'a fɔ n bɛ nkalon da mali armée la wala n bɛ témoigner k'a fɔ n ka maa fara yan fɛ Ahan. sɔrɔdasiw de y'a fa miliyɔn duuru miliyɔn tan u b'o fil'i kan Ahan. u bɛ kumakan ta Ahan. sɛbɛnnikɛla k'u y'o damanda damanda de kɛ Mhm. ni fɛn da jamana in na ka jamana janfa Mhm. k'o nana k'o kalama kangarida kɛr'u ye Mhm. minisiri min n'a bɛ kunnafonidi ko kunna Mhm. a kun delila k'u wele ka kangarida k'u ye Mhm. u kan ka bɔ siraw ni tɛmɛsira minnu fɛ u m'a mɛn sɛbɛnnikɛla ko kangarida wɛrɛ kɛr'u ye k'a fɔ n'u ye kunnafoni mɛn kunnafoni min n'a ka gɛlɛn sani u k'a cari u ka mali ɲininka mali bɛ se ka hakilina d'u ma cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko sariya o de b'an ka jamana kɔnɔ awɔ sabula loi minnu bɛ kunnafoni di ko fɔ an ka jamana kɔnɔ awɔ o b'o de fɔ u ko min ma k'a recouper sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin kunnafoni dilaw ye u banna o ma sabula faransi kɛlen bɛ k'u bila baara min na o ye mali yɛrɛ bɛ se ka coron cogo min na ni ka jigin dingɛ kɔnɔ, awɔ, sɛbɛnnikɛla k'o nana kɛ sababu ye wulikajɔ ani hakilina minnu b'u la u nana ka n'o waleyali daminɛ, unhun, don o don RFI a b'a fɔ ni maaw fagara yan fɛ, n'a ma fɔ fulaw fagara a b'a fɔ dɔgɔnɔw fagara walima a b'a fɔ yan fɛ Mali ye Mauritaniens faga yan fɛ, Mali armée nɔ don, Mali armée nɔ don, waati la waati min ni Mali armée bɛ ka se sɔrɔ juguw kan, unhun, sɛbɛnnikɛla ko, a ko fɛn min ye faamaw ye o ye kangari da rfi ni france 24 ye u ma kangaridakan mɛn a wolola min na fɛn min ye marisikalo tile tan ani wɔɔrɔ arabado communiqué dɔ kɛra sufɛ o y'a sɔrɔ maaw dara k'a fɔ fɛn min ye rfi ni france 24 ye u suspana u datuguli baara a bɛ ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ o dugusɛjɛ kunun ko n'o bɛnna alamisa ma marisikalo tile tan ani wolonwula maaw kɔni y'u ɲɛ da rfi la bɛɛ taara rfi capter midi bɛ se waati min na rfi a ka midi b'a fɔ yɔrɔ min tin tin tin o y'a sɔrɔ asimi ka cidenw u gulonnen bɛ filijuru la a tin tin tin k'u bɛ journal kɛ a n'u k'a gafo go bɛɛ jara duguma FIV a bɛ kɛ ten fo k'antenne bi duguma
ne ko u bɛ nin tigɛ cogo di de n k'u filɛ centre émetteur la i kɔrɔ o tuma hali anw ka arajo sow arajo Maliw ni fɛnw bɛ yɔrɔ min n'u k'u b'a fɔ fɔ datugu a bɛ kɛ ten de wa a bɛ kɛ ten nka e sen t'o la dɛ. e ka manja o sen t'o la dɛ eh, manja filɛ nin ye eh, bugusoni kɔnɔ yan u bɛ taa yen de ka taa eh, e ta u bɛ k'antenne yɛrɛ de bɔ k'o fili oh, arajo minnu bɛ kɛ ten o ye arajo bawule arajo star fm rfi Ɛɛ VOA an ɔ o o o n'u ninnu olu An. radio ba ninnu An. minnu bɛ centre émetteur la yen An. olu de bɛ datugu ten n'o tɛ e t'a la o tuma bawule bɛ Jɛkafɔ ɲɛ yan i b'o tɔgɔ fɔ dɛ Ah, i b'i yɛrɛ fɔ a Jɛkafɔ yɛrɛ bɛ satellite de kan o. Jɛkafɔ est sur satellite ahan olu t'a la ɔhɔ n'olu bɛ datugu An. i bɛ taa ɛ, ɛ, ɛ, diffuseur de fɛ yen ahan maa wɛrɛ de b'olu diffuser ahan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye diffuseur ye ah. olu yɛrɛ kamana ganna ah. fɛn min ye SMTD ah. o directeur Cheikh Oumar Traoré o ye denmisɛn miyankɛnɛ lettre di o ma k'a fɔ a ye RFI datugu mm. ale ka nin ye wulikajɔ daminɛ tubabukan ni loi a bɛ ka loi lajɛ waati min na mhm. e o y'a sɔrɔ Asimi ka cɛdenw labɛnnen don koyi midi se a n'u k'a tufa gop k'a bi duguma Sɛbɛnnikɛla ko nkɛ a ko fɛn min ye RFI ye a bɛ kuma fréquence min kan 88.5 fiɲɛ bilala yen fɛn min ye France 24 ye décodeur kan fiɲɛ fu de bɛ yen fɛn min ye dibi ye o bɔra a tɔ tolen bɛ fɛn min ye satellite misɛnninw ye TNT sati ani sira wɛrɛw bɛ yen u b'a fɔ min ma arabu sati nin bɛɛ lajɛlen de bɛ datugu internet sira fɛ RFI ka site fɛn o fɛn bɛ yen a n'u ka page Facebook a bɛɛ de bɛ datugu jusqu'à nouvel ordre.
Jɔn Seydou n ye ayiwa tubabu faama Macron musokɔrɔba cɛ n y'a ka kuma dɔ mɛn sɔgɔmada in na ko ko u y'a ɲininka ko ayiwa RFI ni France 24 datugura mali kɔnɔ a ko k'a bɛna weleli kɛ ɔɔn ne yɛrɛ kamana ma gan sa k'a bɛ jɔn wele Akufo wa Akufo fo k'a bɛ Gana président wele CEDEAO président u ka dɔ fara o tuma kabini ye t'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO bɛ maa bolo de k'u ka dɔ fara sanction kan Ee n yɛrɛ ɲɛ ni tulo o tuma cedeao président kɔni kɛra babugu ni namugulasogo tɛ de u t'u sagoya la o n yɛrɛ tulo koyi sɛbɛnnikɛla ko i ye min fɔ o don nin ko in kɛ a digilen bɛ faransikaw la kojugu yala mali kɔni u y'a jalaki ko loi tɛ mali la sabula n'i ye mali ta k'a lajɛ fanga min bɛ o sigira kudeta fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye mali sɔrɔdasiw ye u bɛ ka diɲɛ seleke naani sariya o jo sariyaw sɔsɔ u labannen filɛ nin ye ka an ka kumakɛsow bɛɛ lajɛlen datugu sɛbɛnnikɛla n'o ye mahamani ture ye a ko makɔrɔ ye kuma min fɔ nin ɲɔgɔn na nkalon kuma tɛ olu ma rusi ka telesow bɛɛ tigɛ yan ukraine kɛlɛ la wa olu minnu ko démocratie b'u fɛ yen liberté d'expression bɛ yen rusi ka teleso bi saba ni kɔ europe jamana kan u y'a bɛɛ tigɛ tile kelen anw ma dɔwɛrɛ tigɛ fila kɔ K'a fɔ n'importe quoi sɛbɛnnikɛla ko a ko ko in faamuyana cedeao jamanakuntigiw n'u kɛlen bɛ namugulasogo ye fɛn min ye makɔrɔ ye ale de b'a décider k'a to élysée la yen k'a fɔ fɛn min ye mali ye nin bɛ da kan nin bɛ da kan n bɛna cedeao jamanakuntigiw wele n sago ye min ye n b'o f'u ye u k'o d'a kan asimi goyita ko ale fɛnɛ labɛnnen don ni cedeao ye bere kelen da ale kun ale fana bɛ bere fila da faransi kun nin tɛ rfi ni france vingt-quatre datugulen wa a ko a tɔ bɛ a caman a caman de bɛ totaliw bi yan shelliw bi yan a ka ca a ka ca hali hali telesow dɔw bɛ yen décodeur dɔw bɛ yen a caman ye faransi de même canal voilà canal plus yɛrɛ ka datugu yɛrɛ de k'a bila bɔ yen tout bɛɛ non faransi ta tɛ de a wari bɛɛ tɛ sara faransi a bɛɛ bɛ datugu naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye mm. an ja minna sa sabula ni maafaafɛn mɛnna i bara kɔrɔ ah. i ja bi gɛlɛya ah, makɔrɔ ye bagabagalikan minnu fɔ ah, fɛn min ye bfm tv la k'a fɔ fɛn min ye mali ye a bɛna sa siri an kunkolo la sɛbɛnnikɛla ko n'a satɔ tɛ anw dolilen don a mɛnna anw dolilen don a mɛnna kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la jibi
jɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamako k'a fɔ jiginnɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
min ye u ka session ordinaire a bi seegin ni kɔnɔntɔnnan senfɛ hmm. bɔ kɛra kalama pharmacie populaire du mali a ye wulikajɔ min kɛ jɔnti sedu maa kana kaba fɛnba fofonɔ na min y'a fo fo o mhm. ɲini k'o dɔn min ye docteur mahamadu sisɔkɔ jɔnti sedu k'a dɔn ayiwa min ye a ka conseiller technique ye seku umaru danbɛlɛ ka taa se ministère de la santé olu ka cidenw ma ani maa wɛrɛw jɔnti sedu k'a dɔn u ye bilan bɔ k'a da tayi bɛɛ lajɛlen ye file fiyɛ fo ka mura bila u la pharmacie populaire du mali
min tun bɛ Gabriel Touré la directeurya la mamadu sisogo surma in tɛ yan ne t'a ye yɛrɛ dɔn ale de ale de don d'accord journaliste sedu mali gouvernement n'u ka kan ka maa tanu u ka maa yanga journaliste sedu k'a dɔn awa min ye jamana kadiribaw ye mamadu sisogo b'o la dɛrɛ journaliste sedu k'a dɔn n'a fɔra farimasi a fɔra makama ani fura donni jamana kɔnɔ fura kana dɛsɛ journaliste sedu mago bɛ se fɛn minnu ma olu koroni yɔrɔnin kelen a ko n'i ye baara ta k'a lajɛ san 2021 pharmacie populaire du mali ppm journaliste sedu u ye wulikajɔ min kɛ sɔrɔnin jɛ yɛrɛ la mm. ani fura nata la journaliste sedu k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ a fanga ka bon kosɛbɛ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a ye k'a fɔ bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ ni tomi saba o mm. bɛɛ lajɛlen ɲɛn'u bolo Journaliste sedu o b'a jira k'a fɔ min ye fura sɔrɔli joona joona mago bɛ se fura minnu ma olu sɔrɔli journaliste sedu k'a dɔn o de ɲɛnabɔra o de ka di mɔgɔw ye fo k'a fɔ k'a to ten jamana furantan journaliste sedu k'a dɔn o tɛ jamana ye jamana min b'a la ni fura sɔrɔ ka go o tɛ jamana ye a ko fura kologɛlɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ dialyse journaliste sedu k'a dɔn kɛmɛ sarada kɛmɛ sarada a kɛmɛ dafalen bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kɔnɔ i k'a dɔn a tɛ dɛsɛ journaliste sedu k'a dɔn k'i bɔ a la a ko fura minnu bɛ yen Hmm. n'o ye kansɛri furaw ye kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛ a tɛ dɛsɛ ah. journaliste sedu ka taa se fura wɛrɛw ma i n'a fɔ awa fura minnu bɛ kɛ palu furaw ye o n'a ɲɔgɔnna bɛɛ kɛmɛ o ah. kɛmɛ ah. a kɛmɛ dafalen bɛ a tɛ dɛsɛ journaliste sedu a ko o k'i bɔ a la san 2021 dɔgɔtɔrɔ mamadi sisɔgɔ journaliste sedu k'a dɔn awa warinin jɛ la ani nafolo sɔrɔta la Miliyari mugan ni wolonwula a n'a kunkanfɛn journaliste sedu b'a ye k'a fɔ sɔrɔ min kɛra o kɔfɛ min ye miliyari tan ni seegin a n'a kunkanfɛn journaliste sedu k'a dɔn san 2022 maa b'a fɔ an ka tɛmɛ ka taa sabula miliyari tan ni naani o de kɛra sɔrɔfɛn ye ka fara kɔrɔlen kan serikɛla ko pharmacie populaire du mali journaliste sedu a fɔ fura nani a fɔ fura makama fura sɔrɔli teliya journaliste sedu i k'a dɔn kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada kɛmɛ ni bi saba ni naani a fɔ k'o de ɲɛna o kɔrɔ de sigi tun kɛlen don ka fɛn min kɔnɔ tɛmɛ koro ka a mɛnna o k'i bɔ yen journaliste sedu k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ mamadi sisogo a nana jateminɛ wɛrɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ journaliste sedu k'a dɔn a ko ko so minnu ma préfabriqué minnu bɛ fura mara journaliste sedu olu dilanni a n'o jɔli jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ka jan sikaso segu gawo tumutu o n'a ɲɔgɔnw o baara bɛɛ lajɛlen fana kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi aa journaliste sedu k'a dɔn maa minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan nisɔndiya fɛ journaliste sedu k'a dɔn u ye tanuni daminɛ dɔgɔtɔrɔ mamadi sisogo n'a ɲɔgɔnna ka ca jamana in kɔ an bɛ min ni min na gɛlɛya la walima cadrew ka kolankolonna journaliste b'a sɔrɔ an bɔra kɔnɔ nin tun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔ la n b'a dɔn depuis Gabriel Touré c'est le même ah voilà ale de ye Gabriel ɛɛ eh, fɛ hôpital Point G ah. ale de y'a wuli k'a jɔ kɛlɛw c'est lui don min u y'a janfa k'a bin ah. a taara appel à candidature u y'ale de janfa k'a bin ah. a don ni bi cɛ eh, hôpital du Point G binna a ma wuli fɔlɔ eh Allah docteur Madi Sissoko u k'o fana d'a ma a k'o fara n y'a dɔn pharmacie kan a ye deli la a ka to ni pharmacie eh, i bolo don ne bɛ n tɛgɛ don naam min fɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan masasi nin y'a ka sɛbɛn ye masasi ko ni dɔ bɛ k'a kɛ ka ɲɛ mm. dɔ bɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ eh, a ko an ka taa chambre des mines na ah. chambre malien des mines a ɲɛmaa ah. n'o ye Ablaye Pona ye ah. yala chambre des mines y'ale fa tiɲɛ wa Ablaye Pona ale yɛrɛ de ka société privée don mm-hmm. maa b'i yɛrɛ laɲininka sɛbɛnnikɛla ko mm. san tan jɔyɔrɔ kelen san tan maa kelen i b'a fɔ ko fɛn min ye maa wɛrɛ ye o tɛ jamana kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ wulikajɔ ani kɛko ɲuman don maa b'a fɔ tabarikala a ka tɛmɛ n'a ye on ne change pas une équipe qui gagne nka san tan yuruguyurugu dunko juguya ani jamana janfali baarakɛlaw sigil'u sentɛgɛ la Ablaye Pona a b'o de la chambre des mines na Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye mali faama kuraw ye n'u ko mali kura ka kɛ a tɛ sabati fɔ kɛwale kɔrɔw ani dannajuguya minnu ye jamana jigin dingɛ kɔnɔ u ka sir'u dan na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chambre des mines ye yen kɛlen bɛ batɛmɛsira ye sabula fɛn min ye mali sanubɔko ye n'i ye mali ta k'a lajɛ an jɔyɔrɔ de ka bon sanubɔko la farafinna n'a y'i diya a fɔ an ye fɔlɔ ye wala an ye filanan ye sɛbɛnnikɛla ko sanubɔ cakɛda minnu bɛ ani baara minnu bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen ka jamana dɛmɛ baara la walasa ka sabati o ye chambre des mines ka baara ye o de kama san o san sefa wari miliyari kɛmɛ saba ni bi duuru o de bɛ tɛmɛ nin cakɛda in na n'o ye conseil malien des mines ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min n'i ko bi fɛn min y'a ɲɛmaa ye des mines du Mali mm. a ɲɛmaa n'o ye Ablaye Pona ye mm -hmm. ale de kɛlen bɛ k'i biri nin wari ninnu kunna mm. mm. dunko juguya mm. ani nafolo minɛko juguya mm -hmm. a bɛɛ lajɛlen burujalen bɛ mm -hmm. janko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sanu bɔ mm. minnu b'a b'u bolo la mm. société fitini bɛ minnu bolo mm. minnu da bɛ sanu feere ni sanu baara la mm. nin bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ mm. dɔw sigir'u sentɛgɛ kan dɔw yɛrɛ taara kaso la mm. fɛn min ye Ablaye Pona ye ale n'a ka baara kɛko juguya mm. a sigilen bɛ a tɛ ka kala don a ɲin na ka bɛn ni nin si ye mm -hmm. sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya ye sanu baarakɛla minnu sɔrɔ nafolo in bilalen bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ nafolo ka taa k'u bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko nka camanba de bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a dɔw yɛrɛ labanna ka boli ka jamana bila nafolo ma ye Ablaye Pona nafolo dunko juguya ani nafolo burujako juguya a b'o de la a bɛɛ n'a ta wari in t'a ta ye sabula fɛn min ye sanubɔ cakɛdaw an'u kɛrɛfɛ baarakɛlaw olu bɛ nafolo dɔ de fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ de ye o yamaruya di k'a fɔ wari in kana d'ale ma a yɛrɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'ale bi baara in kɛ mhm. jamana nɔna u k'o de ma délégation de pouvoir mhm. sɛbɛnni kɛla ko ministère des mines o de de bi nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ mhm. nka min bɛ se k'a to ko ka kɛ jɛlenya na baara kana bala aw yɛrɛ de b'aw yɛrɛ sago dɔn o ka bɔ wari in na a ka kɛ sɛbɛnni kɛla ko jɛkulu nin de sigira an bɛ don min na ko bi Mm. loi min dara n'a ye jɛkulu in sigi mm. fɛn min ye jamana faamaw ye u bi ɲini ko ka nimisa loi in dali la mm-hmm. sabula loi numéro 004 ah. 006 ah. min dara janvier kalo tile tan ni naani san 2004 ah. ale de nana ka na ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ah. nka an bɛ don min na ko bi ah. fɛn min ye nafolo dunko juguya ye ah. mission lankolonw ah. mɔbili don o don a bi mɔbilibaw san ah. wa fɛn min ye denmisɛnninw ye n'u ye mɔbili kura bɔ ah. voiture de sport ah. V8 kɔni tɛ o oh. voiture de sport ah. minnu bɛ se miliyɔn kɛmɛ miliyɔn kɛmɛ fila ma ah. wura dusu dusu ka mobili dagɛlɛn ninnu ɲɔgɔnnaw ah. kamalenbaya kɛla ninnu a b'o de fɛ aa o tɛ diyagoya ye ɛ Pona a bɔra Moti ka na y'a fɔ a b'a la foyi ma ɲɛ motika den don u dabali fɔ fɔ tigɛra a bolo yan a ni sisolo ye kilasi kɛ ɲɔgɔn fɛ motika A ni sisolo de ye lɔkɔli kɛ motika n b'a dɔn i ko n tɛgɛ ci n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen sofaraka don motika den don a bɛ to ka yɛlɛko kuma dɔ fɔ n ye ko k'olu motikaw ko ja de ka d'olu ye awɔ ko dɔ bɛ to k'a fɔ ko bɛɛ taalen alijinɛ na ko motikaw nana ka n'a sɔrɔ bɛɛ donna alijinɛ na k'u ko alijinɛ gardien ma ko ee ko yan sumalen don kojugu dɛ ko ja tɛ yan ambiance tɛ yan k'an bɛ bɔ ka taa yen fɛ ko yan fan fɛ mankan bɛ yen fɛ k'o ye mun ye ko ko yen ne ye jahanama ye koyi a ko bɔ k'an bɛ taa ko ko ko da bi tugu 17 heures dɛ ni 17 heures y'a sɔrɔ aw ma na an bɛ arijinɛ da tugu aw ɲɛ k'u ko ko awɔ k'an bɛna ka kɔn 17 heures ɲɛ k'u bɛ segin waati min na da tugura 22 heures de bɛ yen e su lahi jɔsi Seydou ko in bɛ dilan don min a dilanna n sen kan n b'a kalama ne m'a f'i ye mm. eh, Joël Seydou eh, eh, kɔnɔ min bɛ cɛmancɛ la da de t'a fɛ a ye fɛn caman ye dɛ Ablaye Pona ka kɛ nin yɔrɔ in ɲɛmaa ye cɛ kelen min y'a kɛlɛ kɛ k'a nafolo bɔ i y'a dɔn wa Babu Yara
Babu kelen kelen n ko n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn a don i y'a ɲininkaro ko a don Babu ye n wele Daba i k'a dɔn chambre mines baara bɛna kɛ n b'a fɛ i ka fara n kan ne ka candidat ye maa dɔ ye k'o dɛmɛ n ko jɔnni k'Ablaye Pona n ko Babu Yara i ta in ma fɔ n ye joona ne bɛ Amadu Jige fɛ mm. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛn wɛrɛ la n'o tɛ nin kelen ne bɛ taa Jige fan fɛ a ko kuma na i ye hɔrɔn ye i tɛ maa janfa n'i k'i bɛ min na i b'o la n'i k'i tɛ min na yɛrɛ i t'o la n ko nka Babu n bɛ kuma kelen f'i ye n'i ye nin fulakɛ in sigi i bɛ nimisa dɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a tɛ Babu yɔrɔ dɔn bi Walahi ee naamu a tɛ Babu dɔn kuma t'a di ayi a t'a yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko Abulayi Pona o dɔrɔn tɛ don o don fɛn min ye billet d'avion ye wusanbayi a bɛ billet d'avion de kɛ a n'a ordre de mission maa dɔw bɛ da a kan ka taa a bɛ taa ja kɛ jamana dumanbaw la ka segin Karimu ta ɲɔgɔn na
n'a ni sisolo ye ɲɔgɔn ye ah. sisolo bɛ to ka filakan dɔ de fɔ yan ana susana ana susana Pona ana susana ana susana ko kɔrɔ ye jumɛn ye ah. sisolo bɛ yɛlɛ sisolo bɛ yɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko ah. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Abulayi Pona ye ko wɛrɛ caman bɛ yen a diyaɲɛ kow ani dungɔ a n'a ka société privéw sobaw jɔ yɔrɔw la dugukolobaw san ka nafolo ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Babu Jara ye chambre des mines o ye nafa min ɲɛ a ye jamana kɔnɔ nin dɔrɔn don koyi wusanbayi ni yɛrɛsagokɛ o waati kelen mali cakɛda caman bɛ minnu bɛ sanu bɔ caman dɛsɛlen bɛ k'u sigi u sen tigɛ kanga min don don gɛlɛya Abulayi Pona kɔni a dɛsɛlen bɛ ni ka bɔ yen kalafili min n'a kan k'o labɛn mm. sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kolokala de la mm. a dɛsɛlen bɛ ka kalafili yɛrɛ labɛn fo ko bɛ ɲini ka kɛ mankan ye mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a mm-hmm. ko kulekan bɔlen bɛ minisiri la mm. lamini seyidu tarawele seyidu lamini tarawele mm. ale ye maa min ye n'o ye maa kologɛlɛn ye mm. lamini seyidu tarawele ale ye tiɲɛtigi ye mm. yala fɛn min ye Abulayi Pona ye mm. chambre des mines du Mali président mm. a bɛ ka min kɛ a t'a kalama wa mm. n'a t'a kalama a fɔlen filɛ nin ye a ye jamanadenw diminen don mm. jango sanubɔlaw mm. dimine don mm. a ka fɛɛrɛ kɛ joona mm. min bɛ se k'a to kalafili in ka labɛn Abulayi Pona k'a ka kosow ni kasaw cɛ ka bɔ yen maa kura ka na mm. maa kelen fa tɛ ala ye kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan. Journaliste Sedu n bɛ n bolo bugɔ ka don. A don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui. Bi. Journaliste Sedu i k'a dɔn tosira tɔ ka gwan. Kalaw. Min ye sarangosi Saran ye. Ba Saran. Madame Sɛnpara. Bamugan Saran. Daba bugɔ Saran. Ɔhɔ. Nfa bugɔ Saran. Ɔhɔ. Sedu bugɔ Saran. Saran. Eh. Sarangosi Saran. Ɛɛ Sedu bugɔ Saran ka bɔ min? Ɛɛ. A ma deli ka ne bugɔ ban dɛ. Ɛɛ Saran ye Saran de ye dɛ.
Bamugan Saran journaliste Sedu n'a ma ɲɔgɔn ye sarangosi Saran journaliste Sedu i k'a dɔn a bamuso kelen to a caman a bɛ kɛlɛ kɛ nka a tɛ don kɛlɛ la abada journaliste Sedu i k'a dɔn kɛlɛ min n'a jo t'a la a ko dugukolo mankan min n'a bɛ Jelibugu la commune un kɔnɔ Saran ye wuli ka jɔ kɛ kabini bila ko tɛ nka ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na journaliste Sedu i k'a dɔn o fana ɲɔgɔn na ŋana tɛ yen sabula o ka dugukoloko kɛlɛ ani dugukolo mankan san kalo tan fila o b'o de la zumana taara n'u k'a ma ko Sanzu Sanzu i k'a dɔn kɛnɛ karaba ale kɔni mana kɛnɛ o kɛnɛ ye a k'o y'a ta ye journaliste Sedu i k'a dɔn n'a da joli ma taa a tɛ yen don ye tuma min n'u bɛ taa ka segin la nin dugukolo in nɔfɛ Sanzu haraba haraba a sinna ka taa sankaso fila jɔ ɲɔgɔn sanfɛ journaliste Sedu i k'a dɔn ayiwa i k'a dɔn haraba haraba sɛbɛnnikɛla ko o ma k'a juguman ye koyi tuma min sariyatigiw nana ayiwa sɛgɛsɛgɛli ni jaabiw bɔ k'a ye journaliste Sedu i k'a dɔn u ye experts ni géomètres bila ka taa yɔrɔ in lajɛ. Jɔn Sedu k'a dɔn k'a kɔrɔbɔ, kɔrɔbɔ, sɛbɛnfuraw ni ayiwa machine k'a da yɔrɔ la, ɔhɔ, San Zu ka titre foncier, ɔhɔ, Jɔn Sedu k'a dɔn u nan'o da yɔrɔ in kan, anhan, k'a lajɛ, lajɛ, Zu bɛ titre foncier min kofɔ yalima yan don wa, ɔhɔ, Jɔn Sedu k'a dɔn ayiwa machine banna, han, machine ko yan tɛ, ɔhɔ, a ni yan cɛ ka ca kilomɛtɛrɛ tan ye, ee o ye Basabugu de ye
Ee ala ee a ka taa ka fugula ye sarankosi Saran Saran o ka dugukolo numéro numéro quatre B Jɔn Sedu u nan'o da machine na ka machine da yɔrɔ la machine sina ka kule ten a ko bilhaki yan de quatre B yɔrɔ bɛɛ Jɔn Sedu k'a dɔn u farala ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni wulikajɔ ni jateminɛw ye min ye gɛlɛyamisɛnnin caman de bɛ ko in kɔrɔ Jɔn Sedu k'a dɔn min nana dɔn sabula commune 1 a mɛri min ye Umaru Togo ye o laban nana gɛlɛyaba de sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔnɔna na sabula jagokɛlaba fila ni ɲɔgɔn cɛ taa ka segin n'i m'i ka ko kɛcogo dɔn n'i m'i kumacogo dɔn i laban dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko a ko mɛri Jɔn Sedu k'a fɔ a ma ko kɛ wa a ye ko kɛ sabula wulikajɔ ni jateminɛw na kuma min ni Saran b'a ka sɛbɛnko boliboli la i k'a dɔn awa dugukolo bɛ ɲɛnabɔ min na domaine olu ye maire lɛtiri ci a ma ayiwa nin lɛtiri ɲinina anw fɛ k'an ka nin ko in kɛ min ye ayiwa madame Sinpara Saran Tarawele yalima Saran n'a ka kan wa ee a ko a n'a ka kan a bɛɛ lajɛlen jɛlen don Saran n'a ka kan Jɔn Sedu kuma min ale b'a fɔ Saran n'a ka kan jaa San Zu donna a kan ka taa wariba d'a ma Jɔn Sedu k'a ka ayiwa n'i bɛ yɔrɔ jɔ min bɛ sɛbɛn ka d'i ma autorisation de construire a y'i tugu fana k'o autorisation dilan. ah i y'a dɔn kɔni maa kelen maa kelen ɔ Jɔn Sedu e Saran n'a ka kan i y'o lɛtiri sɛbɛn ɔ i y'o lɛtiri sɛbɛn i sanzu donn'i kan ni wari ye i ye autorisation sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ in jɔli ko yamaruya b'a bolo san zu ni yɔrɔ in jɔli ka kan i ye autorisation sɛbɛn ka tila k'a sɛbɛn a kan ko commune 1 ka maire yɛrɛ de ye autorisation di sɛbɛnnikɛla ko san zu kɔni y'i kɛ yɔrɔ in jɔli kan su t'a la tile t'a la haraba haraba a b'a dɔn min b'a kɔfɛ o Jɔn Sedu kuma min sariyatigiw nana wulikajɔ boloda aa i k'a dɔn a kamana nana gwan a y'a ye k'a fɔ ko in laban o laban a daminɛtɔ monsieur le maire la min ye umaru ye umaru laban nana min kɛ a ye lettre kɛ tuguni autorisation in k'o wuli ka bɔ yen a ye autorisation wuli trop tard ɔn Hey. autorisation wuli Ɔ. San Zu ko petu Petu. i ye wari min minɛ ne ka K'o segin. kɛ ne ka autorisation wuli wa i bɛ taa kaso la dɛ ee a ye San Zu ka so ci a sina ka sanzu y'a minɛ ten min ye ayiwa kasobo ye Jɔn Sedu k'a dɔn ayiwa sanzu sina k'a convoquer u taar'a datugu Welesebugu kasobo la a bɛ maa caman de ɲɛ na k'a fɔ ko Saran de ye ayiwa mɛri datugu k'a sɔrɔ Saran t'a kalama mɛri datugulen don wa k'a bɛ welesebugu kaso la kasobonba min bɛ yen ɛ Oumar Togo maire de la commune oui mɛ n teri to Awa ni bamanan de va le voir comme comme tu connais les techniques des prisons là tu peux passer où e ko a bɛ fɔ Welesebugu ah, awɔ an b'a to n'a nana John Sedu maa caman kun ɲɛna ko Saran de kunko s'a ma Saran tɛ dɛ Saran tɛ Saran m'a wele tribunal la a yɛrɛ bolo i k'a dɔn a yɛrɛ de bolo kɛra a kala ye sabula Sanzu kɔni y'a dɔn k'a fɔ ale niyɔrɔ bɛ ɲini ka dɔgɔya maa o maa y'a ka dɔrɔmɛ dun John Sedu i k'a dɔn ayiwa i bɛ taa fɔɔnɔ kasomubo kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw kɔnɔ an bɛ donni min na ko bi tiɲɛ segira tiɲɛtigi ma min ye Sarangosi Saran ye i k'a dɔn Sanzu ka nin sankanso fila in mm. ee John Sedu ni ala ma jankɛ u b'a ti ka bɔ yen bɔgɔbɔgɔ fo bɔgɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la
an tɛ taa dɛgɛ min tezara mɔlen don dɛ a kalan kelen da la an bɛ sɔrɔ ka dɛgɛ min bi ye juma ye juma na taa waati selen don Wa ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du mali mali ka se fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri ba ɲumanya ani kɛwale ɲumanya muso kelen bɛ yen a tɔgɔ bɛ muso bɛɛ lajɛlen ka bi a tɔgɔ de ye fatumata batuli sedu ɲani c'est ma fille

a tigɛ ka maga o ye magaya da ye sɛbɛnnikɛla ko a ye koba belebeleba naani lamaga ko belebeleba naani min n'o kɛra sababu ye mm. fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ mm. biliyaki fatumata batuli ɲa mm. ɲumanya min bɛ fɔ a ma ladege tɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ bɔ a dusukun de la mm-hmm. wa a y'a ta tiɲɛ de ye a bɛ k'a wale kɛ Sɛbɛnnikɛla ko, naamu, a ko n'i y'a ta k'a lajɛ, un, fɛn min ye wulikajɔ belebeleba ye a y'o kɛ, unhun, fɛn min ye dugu min bɛ yen n'o ye Madibaya ye, ɔhɔ, yenkaw jiko tun kɛlen bɛ k'olu sɛgɛn, ɔhɔ, u bi musow tɔɔrɔlen bɛ, unhun, dugudenw tɔɔrɔlen bɛ, n y'a dɔn baganw kɛrɛbɛtɛ, un, a ye o yɔrɔnin bɛɛ a bɔra o kalama, un, a y'a ka telefɔni ta o yɔrɔnin bɛɛ, un, ka mansinitigiw wele n t'a fɛ aw ka si bi, un, n'an ma satoba senni k'a di dugumaaw ma, an, ka ji yaara fan bɛɛ fɛ. Ala b'a sara d'a ma walahi ya rabbi sɛbɛnnikɛla ko mouvement an b'i kɔ ah. a ɲɛmaa de ye muso in ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen fɛn min ye nin sato belebeleba in ye système hydraulique villageois a y'o de cari dugu kɔnɔ a n'a bolofaraw fan bɛɛ lajɛlen fɛ mm. a yenmaaw kɔni u ma tɔ to ɲɛji mm-hmm. ani dubabu la mm. maaw bɛ kuma u tila u kuma na waati min a ye wulikajɔ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye falatɔw ye u fa tɛ u ba tɛ den minnu bɛ yen somaw ban u la k'u fili ah. olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u k'o ma ɔlferina ɲabɛr az mm. Sebeninkɔrɔ mm. a y'i bolo kɔngɔ fa dumuni fɛn min ye kusi ye ah. denfura ah. ani nafolo la ka taa yɛrɛ olu ka peyi
ɛ ala fatumata batuli ɲangi sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛmaaw mm. olu bɛ kule la waati min ah. malo bɛ fan bɛɛ fɛ ah. sukaro bɛ fan bɛɛ fɛ tulu bɛ fan bɛɛ fɛ nɔnɔmugu kɛrɛbɛtɛ farini makɔrɔni ani dumunifɛn denmisɛn mago bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ mm. olu bi tila o la waati min mm. o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min y'a ka mɔbili olu tɛmɛna ɲɔgɔn kɔ gadagadagadagadagada u bi yɔrɔ magɛn i y'o dɔn wa falajɛ garibali la minnu depilasera ka bɔ an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ ani cɛmancɛ la ka na ni siyɔrɔ t'u bolo balo t'u bolo u taara balo k'olu fana fɛ yen peyi
aa batuli batuli bɛnsɔn masa batuli i ye nin y'i mɔkɛ de la ee e aw ɛɛ ɛɛ sɔ ti pa den kan kunu ma naam sɛbɛnnikɛla ko malo naamu tulu Naam. fɛn min ye ɲɔ ye Naam. ani dala Naam. gel hydroalcoolique Naam. fɛn min ye koli koliminɛnw ye Naam. sabu u bɛ yɔrɔ min ɲɛgɛnko ka gɛlɛn Awɔ. ka minɛn d'u ma min bɛ se k'a t'u k'u yɛrɛ sanuya Ahan. fatumata batuli ɲang a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Ahan. sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni y'u bolo da u kun Ahan. u nisɔndiya kojugu ka kule daminɛ Ahan. maaw ko fatumata batuli ɲang ah. sɛbɛnnikɛla ko maaw b'o la wagati min na mhm. a ye kabakoba kɛ sabula silamɛ den don ah. nka k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ah. o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka wulikajɔ kɛ de mm. yɔrɔ dɔ bɛ mm. o ye église catholique saint pierre claver mm. o bɛ kayi sabula ni fatuli kɛra o kerecɛnw bolo u ka su tali ko b'u kɔnɔ gan o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka parking wele a ye taa corbillard kelen di u ma joona
Mm. bɛnsɔn masa sɛbɛnnikɛla ko fatumata batuli ɲang mm. a taara olu di olu ma mm-hmm. fɛn min ye église catholique saint pierre mm. saint pierre claver ah. min bɛ kayi sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni u ma tɔ to ɲɛji la eh, sabula olu tɛ da la k'a fɔ alisilamɛden ah. ani silamɛya bɛ muso in na kosɛbɛ cogo min mm-hmm. o bɛ se ka hinɛ kerecɛnw na a y'a jira k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye mali ye nin bɛɛ de ye sabula fɛn min y'ale ka ɲumanya ye ah. a tɛ maa bɔ maa na bɛnsɔn masa don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le triomphe du mali kɔnɔ a ka bi bɔli la fatumata batuli ɲang ee ee jɔn tɛ se dun ah. muso ŋana muso ŋana bɛ manja bilen a manja batuli ɲang ah. o ye dɔ ye sa sarankosi sara o ye dɔ ye o ye dɔ ye bamadu simaga denmuso gaku o ye dɔ ye bamadu simaga segu ah, m'o dɔn n bɛ bamadu dɔn a denmuso jɔni gaku gaku awɔ ayi non ce n'est pas connu eh. maa t'ale ta kalama a ti ɲɔgɔn e t'ale dɔn ni ne m'ale dɔn réseaux sociaux kan ne de ye faama ye bi ne ma ale dɔn ale dɔn fɔlɔ ee i bɛ réseaux sociaux ko kuma in b'i da la bi i b'a la n b'i hakili jigin dɛ n bɔra ne ka ca kalo kelen ne tɛ connecté ayiwa ni maa min bɛ ne ka compte kan ni maa min bɛ ne ka compte kan seyidu tarawele t'a lajɛ n ka ca kalo kelen n tɛ sɛbɛnni kɛ ayiwa o da ka di la dɛ réseaux sociaux ne tun b'a nɔfɛ han banu den banu den fatumata numazana muso ŋana dɔ filɛ Banu den Fatumata Ɔnhɔn, Numazana, ale ye Bili Haki ye. muso- muso ŋana dɔ filɛ Ɔhɔ. a tɛ kuma Ɔhɔ. san kalo tan ni Tan ni fila fila. ale de b'a cogo la Han? Samsara Couture Fatumata Samsara Numazana Couture. san kalo tan ni fila Ale bɛ mun a baara tɛ kɛ? yɛlɛma A bɛ mun baara kɛ a de? tɛ changer n'i taara sisan i b'a sɔrɔ tailleur kɛmɛ fila ni kɔ dɔ b'a tigɛ dɔ b'a kala dɔ b'a sɔgɔ Bon, ne t'ale dɔn, han. Je le- je la connais pas. non e pointure tɛ sɔrɔ ale ka bazin na o. Ayi. c'est trop débordé

Là ee il faut il faut maigrir ee mais j'ai maigri ye den moi j'ai maigri moi j'ai maigri comme ça ah bon? j'étais à 126 130 kilos ah là c'est pas bon e e tun bɛ ne fana ta kɛ- ne ka k'e ɲɔgɔnna ye Ah. Ɔ, c'est pas facile
jɔnsi sedu n bala cogo bɛ di dama tun kana ne bɛ n tɛgɛ don Naam. bi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau Hali.
fasiriba n'o ye y dunbiya ye Ah. nin y'a ka sɛbɛn ye Dunbiya ko mun? y dunbiya ko Ah. a ko fɛn min ye kita an ka taa kitakaw fɛ yen man di kita sabula fɛn min ye kita ye fɛn min ye nin polisikɛ in ye mm. e ko i ka karidante di an k'a lajɛ kari kɔnɔ fɛn min ye kari kɔnɔ den dɔ o sina ka pisitolɛ bɔ ten n'a ko polisikɛ ma wow k'a yira ko bi fa de b'a la a ka jugu fa ye ee sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye mali lakanabaliya ye don o don dɔ de bɛ fara kan sabula marafa o kɛra marabatigɛ ye mm. dɔ bɛ bɛɛ bolo mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko janko tiɲɛnikɛlaw mm. u b'u mɔmuso ka ganforo la mm-hmm. marifa a donna an ka jamana kɔnɔ mm. fɛn min ye jamana jugu n'a burujabaw ye u ye marifa ladon sɛbɛnnikɛla ko a ko de ye lakanabaliya ɲɔɲa mm-hmm. polisiw fɛnɛ ani kanakɛlaw olu b'u ka wulikajɔ la kununko mm. a ko polisiw nana kɔntɔrɔli daminɛ mm-hmm. sabula fɛn min ye pɔsu pɔsu min ni polisiw kɛn bɛ k'a sigi sira la mm-hmm. maa minnu n'u sera yen mm. ataki bonyana bamako ani kita cɛ sira ninnu na mm-hmm. polisiw kɔni ye dɔ fara laraweli kan sɛbɛnnikɛla ko kununko fɛn min ye mɔbili dɔ ye n'o ye kari ye ale nana fɛrɛn minɛ polisiw ka pɔsu la fɛn min ye 20 heures ye o waati mɔbili a nimero compagnie mande transport bf 5122 md sɛbɛnnikɛla ko o de don kelen kelen polisikɛ cɛ fila jɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔ kelen dɔ in ye ale bɛ fan dɔ in fɛ tɔ kelen dɔ in bɛ da dɔ in fɛ kari da ye fila ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye laraweli u bɛ k'a daminɛ kelen kelen u bɛ maaw ka papiyew minɛ k'u lajɛ u bɛ sakiw fuye min ye fɛn min ye siganafɛn n'o t'u bolo u nana to la fɛn min ye kamalen dɔ ye polisikɛ nana surunya a la su dibinin na sɛbɛnnikɛla ko a sina k'a ka marifa bɔ ten ka ka kunkolo lajɛ n'a ko wow ee ee ee ee a ma dankɛ kɔni ɛɛ o b'o sɔrɔ yan alo jama yɛrɛla sɛbɛnnikɛla ko jama yɛrɛla ah. sabula maa ti da la k'a fɔ fɛn min ye nin kamalen min sigilen bɛ bɛɛ hakili latigɛlen ye maa kɔni ma sɔm'a la tile kelen mm. ja mm. marifa b'a bolo mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a kɛ ka marifa wuli polisikɛ la mm. a y'i cun de Mm. a y'i cun yɔrɔ min mm. a ye sentigɛ ta ka don tu kɔnɔ mm-hmm. u y'a gwɛ mm. k'a gwɛ mm. k'a gwɛ mm. tugutigi a ma sɔrɔ a ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye polisikɛ ye mm-hmm. u y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ k'u bɛ labutani magwɛ e jaa a sara alahu akibaru polisikɛ in a tɔ de ye sɛk abu keyita mm-hmm. contingent 2005 sɛbɛnnikɛla ko a bɛ o de la fɛn min kɔni ye a faba in kɔni ye ale kɔni u y'a ɲinini ka dɛsɛ la polisikɛ kɔni ale de kɔni kɛra fu ye nin cogoya in na contrôle gansan pièce bɔ n k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔ la journaliste seydou bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don journaliste seydou i k'a dɔn awa kolokala k'a ka ca min ye kuma bana min ne a ka ca journaliste seydou i k'a dɔn awa hakilina cayara yalima nin ko in dun ye mun ye ko bigini

ne ko mun don dɛ e kan ka nin ɲɔgɔn ka tɛmɛ hali sɛbɛnni tɛ sɛbɛnni sɛbɛnni to yen k'a ɲɛ bɛ a ɲɛfɔ n ye dɛ ee bigini bagaga ale de kun furulen don abusi sora ma abusi ye n dɔgɔnin o ye nkɔnifɔla ye n b'o dɔn o ye n dɔgɔnin de ye furu in dabilara abusi ye mariyamuba fana furu mariyamuba min b'a fɔ dugu wuli mamu mamu mamu dugu wuli mamu bon e bɛ fanw dɔn ɛ bigini ka fanw bɛ yen mariyamuba ka fanw bɛ yen olu de nana fadenyaya wuli sisan k'a jɔ Ah, fan dɔ in ko n bɛ mariyamuba fɛ fan dɔ in ko an bɛ bigini supporter u nana t'o la mhm. bigini ni kamalenni dɔ ye ɲɔgɔn dɔn ko palmer mhm. ale ye dɔnkilidala a tun bɛ rap dɔnkilida kɛ a bɛna je don ne nɔfɛ yan mhm. kamalenni don ɔ ale ni bingi de fana filɛ ka diya ɲɔgɔn ye ka pour que ka abusi remplacer sisan palmer de bilar'o nɔ la u ka couple ɲɛna kojugu u bɛ se dɔnkilida la u ye sanga sɔrɔ u bɛ dɔnkili da fan bɛɛ fɛ u fila tun bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fila bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ donc maaw ko sa palmer muso de ye bigini ye bigini cɛ ye palmer ye k'a sɔrɔ furu ma kɛ woro ma bɔ woro ma bɔ foyi ma kɛ a kuma sɛbɛn ma fɔ maaw kɔni fanw y'o o dilan o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra slogan y'u bolo sa donc n'u yɛrɛ bɛ dɔnkili da bigini bɛ to ka palmer ka diyaɲɛ dɔnkiliw da palmer fana bɛ to ka bigini ka diyaɲɛ dɔnkiliw da o tuma

ka wariba sɔrɔ sisan komi a tulonkɛ don a bɛ da la o tuma a bɛna confirmer sisan ni bezi ye halisa u y'o kɔnsɛri de dɔgɔda k'a fɔ ko confirmation mais o tɛ artisiya domaine ye toujours o fana o bɛ se ka kɛ nin bɛɛ artisiya mais confirmation mun nana y'u fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o taara k'u bolo da ɛ fanw nana ka na woro bila ka denba ɲini ka denfa ɲini i b'a fɔ furu yɛrɛ yɛrɛ bɛ kɛ cogo min k'u bɛna t'o kɔnsɛri kɛ palais la palmer o somɔgɔw ma woro ci bigini ka maaw ma bigini ka maaw ma ladɔnniya o confirmation bɛ se ka taa kɛ palais la cogo di a bɛ gɛlɛya donc bezi taara n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'u tɛ se ka segin kɔ bilen a taara k'u bolo da a taara k'u bolo da donc palmer de ko n'an ye nin kɛ nin tɛ ko ɲuman ye an ka hakili sigi mm. an ka ko in jateminɛ donc mm. u ye concert reporté mm-hmm. a da wulila songala ma ye mm-hmm. eh, cɛnin dafarali dɔ bɛ yen ko Ouverture Média Thierno mm-hmm. Thierno fana dara tɔ bɛ kɔkɔ ko la mm. i bɛ bingi fɛ wa i bɛ Palmer fɛ wa awɔ ne b'a fɛ donc ka don ɲɛfɔliw la o ɲɛfɔli min kɛra bingini kanubaw de bi ka jigin Palmer kan bi Palmer fana kanubaw de bɛ ka jigin bingini kan bi ɔ a bɛ ɲini ka kɛ farali ye u ni ɲɔgɔn cɛ a f'u farala u ma fara ban dɛ mais kɛlɛ kɔni bɛ yen kɛlɛ min n'a kun tɛ fɔ bon ko in bɛɛ filɛ nin ye jɔsi se bi k'a da ko Palmer la bi e kun dɔnnen tɛ bi maa si kun tɛ dɔn yan e yɛrɛ tɛ cɛ e ye muso de ye e ɲɔgɔn na simindenini bingini sara bɛ bingini na o bɛ ja min filɛ nin ye nin dɔgɔ

C'est un couple musical, musical. k'a sɔrɔ mais au i b'a fond- sɔrɔ en réalité hali kanu kun t'u ni Kun t'u ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ cɛ. hali kanu kun tɛ yen Voilà. purement simplement, Simplement professionnel professionnel. ah oui d'accord Bon, mɔgɔw b'a fɛ sisan k'a yɛlɛma. k'a kɛ k'a furu kɛ yɛrɛ furu yɛrɛ ye. ye walima k'a kɛ kanu ye Voilà, bon gré mal gré, a ka d'u ye, a man d'u ye, u bɛ don da mais fɛ e sisan. e e ye dɔ tɔgɔ fɔ k'o y'u ɲininka ko alima i b'a fɛ yan Ɛ, ɛ, ɛ, Ouverture Thierno.
Ɔ, Thierno. Ouverture Média. Ah. Thierno, n dɔgɔnin don. awɔ Ah, ale- ale y'u ɲininka.
bon Bingini ko, k'a bi Palmer fɛ a ko furuko dun ko ni a y'a sɔrɔ a ka hɛrɛ b'a la ala k'a latigɛ Palmer fana ɲininkana a y'o kelen fɔ mhm. mais o tɛ bingini ka fanw ka choix ye parce que Palmer de ko an kana taa concert kɛ u diminen don Palmer kɔrɔ mais objectivement n'i ye ne ɲininka Palmer ye min kɛ o de y'a kɛcogo ye parce que n'u kun dara ta tiɲɛni de bɛ ɲɛfɛ mhm. sisan dilanni de bɛ se ka kɛ ni réellement ni furu bɛ minnu bɛ a ko jukɔrɔ furu b'u mhm, sɛbɛ ban mhm. u ka taama u ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛnna ko la woro ka taa ni furu bɛ siri u ka furu siri korofina mairie la yan o bɛ ɲɛ o tuma u na tila ka t'o confirmation concert kɛ mais woro ma taa foyi ma kɛ ka ko coron de ka taa parce que eh, furu décision de bɛ bɔ cɛ la mais muso mana diya cɛ ye cogo o cogo ko i ka hɛrɛ mana kɛ ko la cogo cɛ de bi décision ta k'a fɔ n bi muso furu muso tɛ se ka décision ta diyagoya k'a fɔ cɛ ma n furu donc la décision du mariage ala y'o di cɛ de ma donc kuma de bi kɛ Palmer fɛ a n'a somɔgɔw fɛ ani bingini somɔgɔw fɛ bɛn ka kɛ ko in na furu ka siri e yɛrɛ ni ne na taa kɛ maître de cérémonie ye non non Naamu. c'est à dire ne n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn Ɔhɔ. euh, il faut que an ka ɲamakalaw ka fɛn dɔ faamu Mhm. Yohane Sodu moi je ne suis pas d'accord Mhm. et je serai jamais d'accord Mhm. an ka ɲamakala denmisɛnw Mhm. u t'an bɛ don fɛn minnu na bi Ɔhɔ. Yohane Sodu k'a dɔn nin bɛ ɲamakalaya lagosi Ɔhɔ. nin bɛ dɔnkilidalaw lagosi Ɔhɔ. nin bɛ fɔlikɛlaw lagosi Awɔ. c'est à dire que leur vie sentimentale Mhm. c'est pas la peine a k'u ta ka t'u yɛrɛkɛ Voilà. han maa ka t'o ɲini e ɲininka i musokɔrɔba i baliku ka t'i ɲininka i b'a fɛ wa Et i bɛ min fɛ kɔni i b'o baara kɛ dugu ni dugu la ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens bon sisan kɔni hali Safi Jabate ka vie u nana n'o ye a ye sinamuso sɔrɔ dɛ est ce que o diyar'a ye bon n delila k'o kuma mɛn ko n dɔgɔnin in ye muso wɛrɛ furu Momo Momo k'o ye muso wɛrɛ furu mais ça c'est pas le problème des gens c'est parce que nous même an minnu ye artistes ye on prête notre flanc

aux réseaux sociaux kelen bɛ ka min kɛ bingini na bi u bɛ ka kojugu de k'a la parce que bingini bɛ palmɛri de fɛ e bingini ka mɔgɔw bɛ ka palmɛri nɛni bingini bɛ palmɛri fɛ a y'a f'i ye k'a tɛ cɛ wɛrɛ fɛ yan bingi ya palmɛri in ye jeli de ye artiste tɛ o artiste dama tɛ mais jeli don wa ee hali ni jeli tɛ kɛ wa a tɛ d'a ma e maa b'e bolo wa n yɛrɛ y'a ta a n'o tɛ bingini a ka fisa bi koyi
ne kuma in ka ban ka kɛlɛ ban k'a bɛɛ ban ka fɛn n bɛ se ka n yɛrɛ bɛ n denmuso ta di a ma palimɛri don a b'a fɛ non je pense que c'est compliqué vraiment n'o tɛ a b'a fɛ non c'est compliqué palimɛri bɛ bingini fɛ bon il va falloir que les réseaux sociaux qu'on fasse énormément attention an minnu b'a ko kan mhm. vraiment parce que n'an ma sabali a bɛ dɔ ka adamadenya kɛ ah, pewu bon ni mankan min filɛ nin ye fanw ni ɲɔgɔn cɛ jɔn sedu k'a dɔn maa si t'a dan yɔrɔ dɔn bon i b'i to nin na f'u bɛ taa don maa wɛrɛ ka vie la k'o suguba kana don n'a ye ka n'u ka kumaw don a la donc c'est compliqué ala ka sali k'a ko kan ala ka sali k'a ko kan diɲɛ laban ko don ni fɛn min waati nana o de bɛ kɛ c'est ça bon buzz de don parce que an y'a ɲɔgɔnna ye grand p ah. et Eudoxie la grand p Eudoxie e tɛ Eudoxie dɔn wa Eudoxie Yao ivoirienw ka muso forme ba min sigilan ka bon dɛ
mais je t'assure que je l'ai jamais lajɛ t'a dɔn filɛ n'o tɛ hakili tiɲɛ n t'a dɔn ah. parce que bon grand p yɛrɛ ale woro kelen yɛrɛ ka bon ni grand p nin fɛn ninnu ka di cogo min cɛ ye nin fɛn ninnu ka di cogo min ni ne donna a na anw ye ah. lalma ye danw na u kana taa maa fa ni ba nɛni i yɛrɛ ɲini banani banani min b'a kɛ nin fɛn in na o b'a la dɛ walima i u bɛ ka nɛni da palimɛri kan bi sew ka den maa ma hɛrɛ kokolo kɛ segu u ka t'o ta ka o y'an ka réseau n denw dun kɔrɔbayalen don ala k'an ni silamɛw kisi ee a ti kunna n bɛ marifa ci dɔ la o de la n t'a fɛ o ayiwa zuwasi sedu waati n'a ka waati ma se a ye kuma denmisɛnw fɛ i k'a dɔn ala ko n'a sɔrɔla ayiwa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u bɛ ɲɔgɔn fɛ mhm. ayiwa ala k'u kanbɛn ala k'u kanbɛn ala k'u kanbɛn mɔgɔw ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ kan'a ko gɛlɛya u k'a kɛ sɛbɛ oui tout à fait tout à fait tout à fait nka ala buzz in ye wari ɲini de ye o ee o ye wari ɲini waati dafara waati dafara mm. fɛn min ye foli ni tanu ye an b'a di abibu saranburu ma ah. a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ faransi ma u ka quartier ye misira ye ah, a nana bɔ an na fɛn min ye an kanubaaba ye mhm. an bɛ foli ni tanu d'a ma fɛn min ye jawoyi konare ye u b'a fɔ a ma tarafatan ye mm. a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gabon jamana ma, mm. fɛn min ye kuntuka den don, mm-hmm. an b'a fɔ k'a n'a ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ani kuntukaw bɛɛ lajɛlen fo a to a la. Mm-hmm. Communiqué damadɔ bɛ yen ka da maaw tulo kan, mm-hmm. fɛn min ye waajuli belebeleba ni o ye ziyara ye, o bɛna kɛ fɛn min ye association Hizburahaman